kulowa Kumwamba ndi kukakhala Naye Kwamuyaya. Ine ndine mtumiki wa Ambuye, Prophet Ian Ntaba, ndimatumikira ku utumiki wotchedwa The Will of God Ministries. Ndipo uthenga uwu ukupita kwa onse amuna omwe ali m'Malawi muno komanso kwina kulikonse ndipo akhoza kundimva kudzera m'chiyankhulo chimenechi cha Chichewa. Koma musanamve za uthenga umenewu, tatiyeni tingoikiza video imeneyi m'manja mwa Ambuye wathu Yesu Khristu tipemphere.

ku Levitiko mutu 19 vesi 2 kuti tikhale oyera monga inunso muli oyera. Atate wamphamvu zonse, zikomo kwambiri chifukwa cha mzimu woyera amene akutithandiza ife makamaka potisutsa za tchimo lina lililonse ndi kutithandiza kuti tilape komanso tiyende m'chiyero. Tikupemphani kuti mukhale nayo vidiyo imeneyi, muiyikize Mulungu wamphamvu zonse m'manja mwanu, muiteteze ndipo choncho. Ndikupempha kuti muikute ndi mwazi wanu kuti i, wina aliyense asagwiritse ntchito video imeneyi kuti akakhale ndi maganizo oipa, maganizo onyasa kapena akalankhule zoipa. Mu dzina la Ambuye wathu Yesu Khristu tapemphera. Amen. Okondedwa, Ambuye alemekezeke chifukwa cha chisomo ah, chomwe chakuchitikirani inu. Ndikutanthauza kuti pokhala ndi moyo komanso thanzi komanso Ambuye kukupatsani zosowa zosiyanasiyana. Mulungu Wamphamvuzonse alemekezeke. Chabwino, uthengawu ukupita kwa achinyamata kapena azibambo. In general tingonena kuti amuna. Nkhani yake ndi ya mametedwe. Kodi m'mutu mzibambo amete motani? Kapena m'mutu mnyamata amete motani? Kapena in general tingonena kuti amuna akhoza kumameta motani m'mutu? So choyambirira chomwe mungadziwe okondedwa ndi chokuti Ambuye wathu Yesu Khristu akufuna kuti wina aliyense a. Khale pa dziko lapansi pano monga Iyeyo adakhalira, monga Iyeyo adakhalira. Chifukwa Ambuye wathu Yesu Khristu anabwera, anabwera ndithu pa dziko lapansi pano kuchokera kumwamba kudzakhala, ndipo anatiphunzitsa mmene tiyenera kukhalira, anatiphunzitsa mmene tiyenera kuvalira, tiyenera kulankhulira, tiyenera ah, ku, kuchezera ndi anzathu, mmene tiyenera ah, ku, ngakhale kuonekera m'mutu mwathu. mmene tingaonekere mmutu mwathu ndithudi so vesi imeneyi yomwe ikutiphunzitsa uh, kusatira mapazi a ambuye wathu yesu khristu mmene iye anayendera ndi 1 yohane mutu 2 verse 6 iye wakunena kuti akhala mwa iye ayeneranso mwini wake kuyenda monga iyeyo anayenda ndibwerezanso iye wakunena kuti akhala mwa iye ayeneranso mwini wake kuyenda monga anayenda iyeyo okondedwa kutanthauza kuti a Mmene Ambuye wathu Yesu Khristu amalankhulira padziko lapansi pano, inunso muziyankhula chimodzimodzi. Mmene amaonekera m'mavalidwe, inunso muzioneka chimodzimodzi. Tiyerekeze a anakati Ambuye wathu Yesu Khristu a amameta kapena tiyerekeze kuti ankameta. So mumete monga iyeyonso adametera m'mutumo ndithudi. So nkhani ndi yoti sitayilo yanji yomwe inuyo ngati mwamuna kapena mnyamata kapena mzibambo mukuloledwa kumeta m'mutu mwanu. So ndiyuza. example ya mutu wanga womwewo ambuye wathu yesu khristu akufuna kuti m'mutu mwanumo inuyo ngati mnyamata kapena mzibambo kapena titi mamuna muzimeta mmene ineyo ndikuonekeramo mmene ineyo ndikuonekeramo kutanthauza chani mbali zonse za mutu wangawo tsitsilo likuoneka kuti lili size imodzi lili size imodzi kapena titi lili level imodzi ndithudi uh, likhoza kukula likhoza kuchepa ngati mmene lililangali koma nkhani ndiyokuti mmene ilili mbali iyi yanga ya ku right ku m- ku uh, tsitsi likhale choncho lifanane ndi pamwamba lifananenso ndi uku so in all sides of the head mbali zonse za mutu tsitsi likhale lofanana tsitsi lisapezeke kuti mbali ina ndi lochuluka lina uh, mbali zina ndi lo- lochepa so imeneyo ndikuti ndi style imeneyo ndi style Ndithudi. So, Ambuye wathu Yesu Khristu akufuna kuti mbali zonse za mutu wanu tsitsi likhale lofanana. Ku right, ku left, kubwera pamwamba pa on the top komanso kumbuyoku tsitsi likhale lofanana, level imodzi, size imodzi. So, verse imeneyo tikuyitenga ku uh, Levitiko Levitiko mutu 19 verse 27 akuti musamameta mduliro musamameta mduliro kapena kumeta mphepete mwa ndevu zanu kapena mphepete mwa ndevu zanu ndithudi musamameta mduliro mduliro so mduliro ndi umu mmenemo ndithudi nkungosiya pamene papa apa ena amati police cut ena amati english cut ndithudi in english akunena kuti tikawerenga new king james version akunena kuti uh, you shall not shave around the sides of your head you shall not shave around the sides of your head ndithudi new king james version leviticus 19 verse 27 you shall not shave the sides of your head simuza musa, musamamete mbali mbali mwa mutu wanu kutanthauza kuti mumeta mbali mumeta mbali musiya apa because these are sides musiya apa pamene papa apa so ambuye wathu yesu khristu afuna kuti mumete mbali zonse apa mumete mbali mmete mmete ndithudi So, izi ndi zomwe Ambuye wathu Yesu Khristu amafuna, amafuna ndithudi. And uh, chimachitika okondedwa ndi chokuti pamene inuyo mukumeta uh, style imeneyo kuti mumeta umu mumeta umu musiya apa amati kaya mohawk kaya amati english cut kapena amanena kuti uh, police cut mudziwe kuti every time mmene mwameta uh, style imeneyoyo inuyo mumafanana ndi dragon mumafanana ndi dragon ndithudi mumafanana ndi dragon enanu mwaonerapo mafilimu a dragon ndithudi Ah, inenso ambuye asanandiyitane mulungu andikhululukire ndithudi ndinalapa kale komabe tiperekebe ngati chitsanzo Ah, ndimaonera ah, game of thrones game of thrones ah, filimu imeneyo ndi ma series ndithudi muli zima dragon so mukachionetsetsa chi dragon chija tsitsi apapa chimakhala ngati chili ndi tsitsi apapa apa pamwamba apa ndithudi koma ukuku ndi choncho

njoka yokalambayo so anyway this is a translation translation yake ndithudi muchichewamu akunena kuti chimenechocho ndi chi, uh, chinjoka chachikulu chinjoka chokalamba so dragon ndi chinjoka chachikulu chinjoka chokalamba let us go into the uh, king james version revelation mutu revelation chapter chapter 12 verse 9 akuti and the great dragon was cast out that old serpent, and the great dragon was cast out, that old serpent called the devil, ndibwerezanso, and the great dragon was cast out, that old serpent called the devil. So dragon, dragon amapanga represent Satana, amapanga represent Satana, kapena kuti Satanayo amatha kudzipanga transform kukhala dragon ndithudi. So inuyo the moment mwameta cut imeneyi yokuti umumu umu kuchotsa mmenemu kungosiya apapa apa ndithudi kumaoneka ngati chi dragon mumakhala kuti mwapanga assume uh, image ya satana image ya satana mumaoneka ngati satana because satana ama- amatha kupanga turn into a dragon ndi chisomo cha ambuye uh, ambuye yesu khristu alolapo ndithu ndione ndithu some powerful demons turning themselves into a dragon turning themselves into a dragon ndazionapo zimenezozo uh, ku uzimu ambuye kundilola kuti ndione so dragon represents the devil so tiwerenge genesis 1 verse 27 ati mulungu ndipo adalenga munthu mchifanizo chake mchifanizo chake so you know you are supposed to look in the image of god mukuyenera kumaoneka mchifanizo chake ndiye mukameta cut imene police cut english cut mumaoneka ngati dragon chinjoka chinjoka chachikulu ndiye chifukwa choti mukuoneka ngati dragon mumakhala ngati mwasintha maonekedwe anu you don't you don't look in the image of god mumakhala ngati mwasintha maonekedwe anu you don't look in the image of god simuoneka mchifanizo chake cha mulungu mumaoneka ngati mchifanizo cha satana as such simungalowe kumwamba kwanu kopita ndi kujahena so tilape tizimeta kati yabwino ndithu kaya likhala lokwererako apa lokwererako kulokwererako koma nkhani ndiyokuti lifanane mbali zonse